ndị Igbo ekenekwa m unu vidio anụwa m na-eme ugbu a bụ ihe gbasara ndị Igbo so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị olu ndị Igbo ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu a ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sị nwere ihe ndị ọzọ ma m amarụ enwere mkpebi enwere m amarụ ikpe a ekpege na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu ele ebe eji ya aga ele ihe a chọrọ n'ime ya ele mkpebite enwe ele ihe ebumnobi eji ekpege ikpe a ka ha ga-eme achieve ka ha ga-enweta n'ikpe a ekpege na Abuja mụnwa asupportghị ikpe ekpege na Abuja na 2005 oge Obasanjo e nwere similar situation onye izizi emere arrest mgbe ahụ wụ Asari Dokubo m wụ onye abụọ emere arrest ebe m na-agba bọọlụ emechaa mee arrest Frederick Fasehun mechaa mee arrest eh, Gani Adams buru anyị ncha buga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụ ahapụcha ndị ọzọ e jide m m nọọ extra one year and half before ahapụrụ m mana ekpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time mana taa a sị sị na terrorism fine terrorism ihe mege na Naịjirịa taa ọ sọ Nnamdi Kanu mege ya ị sị na terrorism ihe niile egbuge n'ugwu Awụsa from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it the entire north central enwe ke dị safe ọkwa terrorist mege ya gbugo onye ọbụla ma ndị uwe ojii ma ndị amị ma onye ihu ma onye azụ ọkwa egudege ndị a over 10 years now mmadụ ole n'ime ha ka ekpege ikpe na court naijiria taa ndị igbo ọ wụ unu ka m jụga ihe ndị a mmadụ ole n'ime ndị a ka ekpege ikpe taa nke onye yoruba sunday igboho nke ahụ ọ na-eji m egbe m anụ bụ n'ọnụ ihu ọ na-eso ya na-agba ndị mmadụ ahapụ ya elee ebe ekpege ya ikpe taa ọwụzi onye kwugo okwu na redio bụzi onye a na-ekpe ikpe terrorism kedu ebe ndị ọzọ nọ ọ ihe m na-ajụ asịghị m na ekpere ikpe terrorism fine kpewe ya ikpe kedụkwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị anyị ncha anyị anụ m kpọrọ aha ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense the same time ọwụzi selected injustice ka emege now na Nigeria ọ na-amụna m ụra ana m arahụzi ya ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ m sị na ihe m na-eche unu na-echekwado ya ụdara sị ọ wụ sọ ya nwa na-amụta nwa a na-apịwa ọnụ anara ofu onye oru azụ anara ndị oru niile azụ ndị Igbo lee ihe mege unu ụdị ihe a onye ọbụla mechie ọnụ kpakpụrụ enweghị onye na-ekwuzi okwu ndị kwanụ bulitere keesi a a na-ekpe senior advocates of Nigeria a line up ndị Igbo senior advocates fine ka anyị kụọrọ unu aka unu na-agbalịkwa o senior advocates a unu agbalịana all these exhibits niile a e tenderga emega accept na court all these exhibits niile a emega admit unu nọ nga ahụ exhibits ọkwado ya ka a ga-eji enye judgment ka ọ mgbe jọji ga-eji ede judgment ya ya ga ebe ọzọ gaa were ihe ndị o ji ede ya elee ebumnobi unu elee ihe unu chege ka ọ wụ ka anyị kpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya elee ndị butere atụmatụ ikpe ikpe ikpeazụ a aghọtara m m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye manụ because aghọtara m ha na-eme ihe a ọka achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka a sị na ikpe mara ya ikpe mazie ya anyị bido ka anyị bidozie yọwa ayịyọ ayịyọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọ wụ mgbe a ga-anụlụ anyị hapụzie ya mgbe ahụ a sị ikpe amago ya ayọzi ayọ ahapụ ya gwa ya ga-ahapụ ya na ihe ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ ịsị na mba aga ekpe nwa anyị ikpe ọ wụ na a sị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọ wụna kpọpụta isi ndị a enwere mgbe e gidere onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zoo ya bụ na uh, government lodge uh, Borno state na Abuja governor na-azụrụ ya mgbe ọkwa na ọ wụ vice president taa ile ihe wụ onye mmeta ha na ndị Igbo onye ọbụna akpọchi ọnụ pịam enwe onye na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo elee ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enwebụ onye mere ya mbụ na-enweghị ndị Igbo ndị niile na-egbusiga ndị mmadụ ọ wụ terrorism ka ọ bụ elekwanụ ebe ha na na-ekpekwa ha ikpe aghọta m ọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m sị enwedị ebe ihe ndị a enwe ebe ihe ha enwe ihe ha hụga m na na-ahụ onye ọbụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido ọ wụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe a nụnwa ka m nọ about eight years ago na-asị na mmiri a na-ezo na na-akwado izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-ama nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wụ ilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi esi m kwuru okwu a sị na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na a na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ na akịrịka agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu nọ na anọ mụnwa nọ na South East a for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na Amerịka na-ebi ha n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-acause ọgbaghara ugbu a ọ ghọziele problem Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu a na-atụrụ anyị godu Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians ga-eso a ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a ndị na-atụgo ego a ma World Igbo Congress adị suppose ịtụrụ anyị ha gwa ya o ji wụrụ naanị Nnamdi Kanu onye ọwụna emechi ọnụ enwezi onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe kedu ihe ọjọọ o mere unu ncha aka unu na-anọ ndị Igbo adịghị suppose ịsọpọt ikpe ikpe taa to be very honest ka m kwukwa eziokwu ndụ mere m feel na

o wee mechaa admit ihe niile a ka ihe ị ga-eme jọji na-ede judgment ya sị how many senior advocates of Nigeria kpere ikpe a ka m hapụzie exhibits a ka ọrụ ịmụ ya ka m ga-eji ede judgment ọ gịnị ka ya mere ya gịnị ka afọ tọga ihe a aghọta m ebe unu gaga o ihe m ji ekwu ka m ka m kwukwe ya o rukwe a ga-echeta na m kwuru ihe dị otu a aghọtaghị m ihe unu meghe ọ wụ ekpecha federal gọọmenti ayọgide kamgbe echi ege ha ntị the judge na onwe ya ama even without evidence without exhibits ndị a na gọọmenti chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshowgo na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu otherwise ayọgide na-ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka si kpọta nwanne anyị ka egbuo anyị ga-eso na-asọpọt ya because ihe m hụrụ unu mere ugbo unu sọpọt ga ya

assurances ha nye unu eji ekpe gị ikpe ikpeazụ a ọ wụ otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political political solution ọ bụghị a na-ekpe na kọt i kpewe na kọt ihe gaji ịhụ ebe ahụ ị ga-alike ya ọ gaghị efavour gị ihe niile a na-eme taa ọ gakwa efavour anyị ọ gakwa efavour ndị Igbo ka m kwukwe ya ugbu a o rukwe mgbe ọ ga-ele amasị akwa gwara m ya ụlọ agwa amakwa ebe ndị a ihe ha bu n'uche amakwa ebe ha na-aga anyị adịghị suppose iwere nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ekpe gị ikpe ikpe ekpe gị aka Ụwazuruike nọkwa n'ime ya asị m ka m kwurukwe nke m taa ka anụkwa olu m ọ gwụsakwanụ ndewonụ